echezina mgbe gị na mmadụ ga-enwe okwu tupu ị nwee ike jee nene onwe gị marụ na o nwere ọgwụ ọjọọ a gwọrọ n'isi gị oge agaana mgbe ọ ga-abụ ọ bụrụ na gị na mmadụ nwee okwu maọbụ gị na mmadụ see okwu maọbụ kọọ ọnụ maọbụ nụọ ọgụ tupu ị nwee ike chebe echiche na e nwere ike ọ bụrụ na mmadụ ejegolu gị ije ọjọọ jee kechie otu maọbụ abụọ n'isi gị oge ahụ agaana kịta ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ ndị obi na-adịghọ mma ndị na-ewe iwe kedu ka mmadụ ibe ha ga-esi wee dịgodu ndụ n'enu ana mmadụ bi ụfọdụ n'ime ha anaghịzi enwe ife na-eselu gị na ha ụfọdụ n'ime ha enwerọkwuzi ọnụ gị na ha na-akọ ụfọdụ n'ime ha bụ sọsọ maka na ị dụ ndụ abụrụgo okwu na ụka nyelu ha n'oge ugbu a echezina ka e nwee okwu na-eselu gị na mmadụ tupu ị nwee ike mee gịnị jee nene onwe gị malụ na o nwere onye jeelu gị ajọ ije maka na ụdị ajọ ọgwụ ndị mmadụ na-agwọrụ mmadụ ibe ha kịta bụzi ife wu ife na-agba anya mmiri oge agaana mgbe a na-atụ sọsọ ndị ọdịnana aka sị na ọ fa nwa na-agwọrụ ndị mmadụ ajọ ọgwụ kịta ma onye enu ma onye ana ma onye bụ onye ụka ma onye bụ onye ọgọ mmụọ ma sịkwa ya na ọ sịghị ya na-agwọzilụ onwe ha ọgwụ ọtụtụ ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ gbabalụ n'ụnọ ụka jee zoo onwe ha maka na a malụgo na onye ọbụla nọ n'ụnọ ụka na a naghị ene ya anya ife ọjọọ okwu m na-agbaje ka ọ dụ na ma ị na-agọ mmụọ ka ọ dụ ma ị na-aga ụka nwanne m ọ bụrụ na ị ma na ọ na-abụ ọ nọkata mmadụ akpọ gị asị ndị mmadụ akpọ gị asị e nwerọ ife i melu e nene enu nene ana na aka gị dị ọcha o nwerọ ife i melu nwoke o nwerọ ife i melu nwaanyị mana ụdị akpọmasị ị na-enweta n'ime ndụ gị karịrị akarị nne m nna e nwesịkwara ike ọ bụrọ sọ ndị mmiri na-ebute nke ahụ e nwere ike ọ bụrụ na e jegolu gị ajọ ije ị marọ maka ụfọdụ ụmụnne anyị ga-abụ a gwa ha na ọgwụ dụ n'afa ha na a gbapụtara ọgwụ n'afa fa fa echebe jee chekibe o nwere onye nya na ha kọrọ ọnụ ụfọdụ n'ime ha sị gị na e nwerọ onye okwu na-eselu gị nya na ha na o nwerọ onye nya na ha nwere okwu keezi onye ya-ejelu ha ije maọbụ jee gwọọrụ ha ajọ ọgwụ ụmụnne m na ụmụnna oge nke ahụ agaana ụdị agbara ọfụụ anyị nọ n'ime ya kịta sọsọ na ị dụ ndụ nwere ndị ọ bụụlụ okwu na ụka ife m ji wee na-ama ọkwa bụ maka na ka chi na-efo ka ndị be anyị na-amụta alụlụ ana ka chi na-efo ka ụmụazị be anyị na-etinye aka n'ife ọjọọ ka o si ka njọ bụ na ọ bụọzikwa ọgwụ ahụ ụnụ ma mgbe mbụ ha na ya ji wee na-emekpa ndị mmadụ ahụ kịta bụzi nke ọjọọ ya nke kịta bụzi nke bụ na ọ bụrụ na ị kpachapụha anya ị ya-emebigide ọgwụ ike i ji emebi ọgwụ agwụ gị sọsọ na gị na mmadụ kwugharịrị ọnụ onye ahụ ebinigo jeelu gị ije sọsọ maka na ị maghị ụma wee zọtụ mmadụ ụkwụ eleghị anya ị sịkwara ya ndo yọọ ya mgbaghalụ echi niile o binielu gị ije sọsọ na gị na onye ahụ nọkọtaziri ụnụ na-anọkwataghọzi ụnụ chọzie ka onye ọbụla nọdụziara onwe ya sọsọ ya o binielu gị ije enwere ike ọ bụrụ na o nwere nwata nwaanyị ọ na-alụ anya ngịnwa wee buru ya ụzọ wee jee tinye aka ebe ahụ ma nya bụ nwata nwaanyị ọ na-alụ anya ma ngịnwa bu ya ụzọ wee jee tinye aka ebe ahụ unu naabọ enweghịzikwa onye ndụ ya do kee ka m ga-esi kwue unu naabọ abụrụgo okwu na ụka nyere ya maka na ka ọ na-ejelu nwata nwaanyị ahụ ije ka ọ ghalụzi ịnụzi di ụwatụwa ka ọ na-ejekwuru ngịnwa ije ọtụtụ mgbe ngịnwa bụ nwoke afịa ị na-azụ ọrụ gị ebido n'elu ma gị nwa bụ nwoke ma ọ bụ gị nwa bụ nwaanyị ebido n'elu ghasaa malụ na ejegolu gị ije malụ na enwere onye ọnọdụ ahụ ị nọ na ya na-afụ ụfụ na mkpụrụ obi jeelu gị ije echezina na nke ikpeazụ a ka gị na mmadụ nwee okwu tupu i jee nene onwe gị malụ na enwego onye jeelu gị ajọ ije maka na ife afụziri kịta enweghịzikwa onye bụ onye ụka kịta ndị mmadụ ndị be anyị ụfọdụ ndị be anyị ka m tinye ya ụfọdụ jọziri ajọ njọ egwu dị n'ife a na-afụ kịta ka ọ ha m otu a n'ọnụ ada ndị gboo bụ afa m nyere m aka tụsa ozi a pịnye aka na akara ịfụnanya zọnye ụkwụ na ngalaba okwu ka emesịanụ